Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Wenezde, abalị iri abụọ na asaa n'ime ọnwa Eprel afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVET Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye ị na-anụ olu ya bụ Ọmalịcha Nwaada Igbo. Tupu anyị agaa n'ihu, gerenụ ọkwa a. Agba nke atọ ọgbakọ nke e ji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa kwa ọnwa ga-adị n'abalị iri atọ nke ọnwa Eprel afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ ngwa ngwa ọ kụrụ elekere iri na abụọ nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya ise nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https slash us02web.zoom.us/j/891702199 53 isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ a na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu indigenous people of biafra ndị yoruba nation arewa nation ambazonia tinyekwara ndị ọyị biafra nakwa mba afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọ ọma ka ha bịa kwadoo ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwu ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidiamaka n'akara 904-525 1282 ma ọ bụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579 burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke e ji atụkọta nde dọla iri na ise maka nchekwa ala nna a na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya Ụlọ ọrụ Nigerian Security and Civil Defence Corps (NSCDC) ekwupụtala ka eke si nyaa anwụ na njinji ahụ jiri n'etiti ha na ndị uwe ojii n'obi ụlọ ọrụ ha dị na Owerri n'ụbọchị Mọnde gara aga. Ozi anyị nwetara kọwara sio na njinji a jirinụ tinyere ọtụtụ ụmụafọ Imo nakwa ndị ọkwọ ụgbọala n'oke ụjọ bụ ndị riri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha mgbe egbe na-arị ibe ya elu ebe ha chere na ọ bụ nnọọ ndị ọgba egbe ka o sila dị mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ya bụ mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ maazị Michael Ogar bụ onye isi ụlọọrụ NSCDC ngalaba nke steeti Imo boro ebubo sio na njinji ahụ jirinụ bụ nnọọ mwakpo ndị uwe ojii wakporo ya na ndị ọrụ ya Ogar sịrị na ọ bụ n'ihi otu nwa amadi bụ Nọnso Eze nwanne bụ onye sịrị na ya bụ onye uwe ojii mana o jighị akwụkwọ nkọwa onwe zuru oke. Ọ sịrị na ndị ọrụ ya na Ezenwanne gbarịtara ịgba ọnụ n'oge ọ gara bochiere ụgbọala ya ụzọ mgbe ya siri Ọhaji Egbema wee na-alọta bụ ebe ọ gara njem nleta n'ogbe ahụ mmanụ gbawara ma gbagbuo imirikiti imi ndị mmadụ n'ụbọchị Sọnde gara aga. Ọ sịrị na Ezenwanne ka okwu a gasịrị bịara chụrụ ha bịawa Owere wee bochikwa ya ụzọ ọzọ ma mịpụtakwa egbe wee yie egwu ịgbagbu ha tupu ndị ọrụ ya anwụchie ya. Ogar sịrị na ya agaala kpọtụrụ onye na-arụgodi ọrụ dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ DSP Giwa ka ọ bịa kọwapụta nwoke a dịka onye ọrụ ya mana a gwara ya na e zigala nwoke a na Kaduna mana ya ahụghị onye pụrụ inye nkọwa gbasara nwoke a ha ji eji ma n'oge ọ na-achọ ịga kpọtụrụ onye isi Ndị uwe ojii Mopol 18 nke dị mita iri n'akụkụ ụlọ ọrụ NSCDC ka ụgbọala asatọ ndị uwe ojii gbara ya okirikiri wee malite ịgba egbe aghara aghara. Ọ sịrị na ha kpụpụtara ya n'ụgbọala ya wee dọkpụrụ ya gaa n'ụlọ ọrụ ha were nkụrụnkụrụ dị iche iche kụpụ ya kịrịkịrị staa n'anya ma kpachikwa ya. Ogar sịrị na ka ọ gasịrị awa atọ osote onye kọmishọna ndị uwe ojii na-ahụ maka usoro ọrụ bịara gbatara ya ọsọ enyemaka ma kwọlata ya n'ụlọ. O mere ka a matasio na mgbe ya rutere n'o obi ụlọ ọrụ ya ka ya chọpụtara na ebelebe gburu n'ebe ahụ dịka ndị ọrụ ya abụọ nwetara mmerụ ahụ ebe a gbagbukwara otu onye ha nọkwara n'ebe ahụ mebie ọtụtụ ngwongwo tinyere ụgbọala o ji arụ ọrụ na ụfọdụ ụgbọala ndị ha kpachiri site n'aka ndị omekome bụ nke ha ji eme ihe akaebe napụ ya ekwentị ya nakwa egbe nta pistol tinyere egbe AK-47 Ogar kọwara nke a dịka ihe ihere dịka ọ sịrị na ndị uwe ojii a kpọpụtara onye otu ha e ji eji wee kpọrọ ya lawa ebe ọ sịrị na ngwa ndị ahụ ha kpachiri ka ha sị na ha ga-enyeghachi ha ya ọ bụrụ ma ha edozie okwu ahụ taa ọ sịrị na ọ bụ ihe jọkara udere na njọ na ha nwa bụ ndị kwesịrị ichekwa ndụ na ngwongwo na-akwarịtazi ngụ ịmata mbe naabọ nke bụ oke ka ọ dị ugbu a osote onye kọmandantị ụlọọrụ NSCDC bụ Benjamin Nna Okafọ bụ onye a gbara egbe n'ụkwụ na aka nọ n'ụlọ ọgwụ FMC dị n'Owerri ebe ọ na-anara ọgwụgwọ Ndị Imo akọwaala nke a dịka ihe jọkara udere na njọ ebe ha sịrị na o doola ha anya ndị bụ ndị ọkpa egbe ahụ a na-amaghị ndị ha bụ. Na ihe ndapụta ọzọ, ndị uwe ojii steeti Imo azaghachila ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defence Corps NSCDC wee kọwaa ihe kpatara mmiri ji wee banye n'opi ụgbọgọrọ nke kpatara ha ji wee lụrịta mgbegbu ọnwụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Michael Abattam nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday kọwaa agwa a nke ndị ọrụ civil defense kpara dịka nke na-adabaghị n'ụkpụrụ iwu bụ ịnwụchi onye ọrụ ha n'ụzọ iwu na-akwadoghị ma tikwaa ya mkpamkpa n'ahụ kpatara njinji ahụ ji wee jie. Abattam sịrị na onye uwe ojii a bụ Nonso Ezenwanne bụ onye uwe ojii mobile nke Eighteen Mobile Police Force dị na Owerri nọrọ na-anya ụgbọala ya dịka ọ na-aga ọrụ dị mkpa n'isi ụlọ ọrụ ha mgbe o zutere fachifachi okporo ụzọ wee na-achọ ụzọ o si ala n'ahịa ya mgbe ndị ọrụ Civil Defense zọchiri ma zute ya wee yijaa ya wee kpọkwa ya aha dị iche iche mana na-ekwughị ekwu aka ya aka ka ọ sị ka ọ kọwara ha na ya bụ nnọọ onye uwe ojii ha lụrụ ya aka ntị na ntị abụọ wee mapụ ya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya gwa ya na ọ bụ onye nzuzu na o butuoro ha ụgbọala n'ụzọ ma eze nwanne zaghachiri ha sio na ya na-achọ ụzọ ya si apụ na kpachikpachi ahụ fachifachi okporo ụzọ ahụ ebe ọ na-achọ ka ọ kọwara ha na ya bụ nnọọ onye superintendent ndị uwe ojii ha bịara makwasị ya aka na ntị ọ bụ n'oge a ka eze nwanne gbabara n'ụgbọala ya wepụta ekwentị ya ka ọ kpọọ ndị otu ya ma ndị Civil Defense a napụrụ ya ekwentị n'ike dabanye n'ụgbọala ha wee kpọpụ ọsọ. Abattam gara n'ihu kwuo sị na Eze Nwanne soro ndị Civil Defense a rute n'ụlọ ọrụ ha wee na-arịọ ha ka ha nye ya ekwentị ha mana ha nwụchiri ya ma napụkwa ya egbe ya. Ọ sịrị na n'ihi mkpa ọ dị n'ụlọ ọrụ ha ka ndị ọrụ ha malitere ịchọ nwa amadi a, ya mere ha zipụrụ otu ndị nchọnchọ na mbọ ha na-agba ịchọta ya mana nke a dị ka mmiri a wụrụ na mpoto ede. Ọ bụ n'oge a ka ha bịara runye ọdụ na mmiri wee nyopuo ekwentị ya n'ụlọ ọrụ ndị Civil Defense. Nke a mere ha ji wee zọchie n'ogige ụlọ ọrụ ndị Civil Defense n'ụbọchị Mọnde wee gwa ha ka ha kpọpụtara ha onye ọrụ ha mana ndị a kpọrọ ekwe nkụ wee gwa ha ka ha si n'obi ụlọ ọrụ ha pụọ ma ọ bụghị ya na ha ga-eji egbe wee gbasasịa ha nke a kpasuru ndị uwe ojii iwe ebe ha malitere ịkwa mgbọ bụ nke kpatara ekpo na ekpo ji wee zukọta n'etiti ha ọ sịrị na ịkwarịta mgbọ a ka ndị uwe ojii jiri ike kpọpụta onye otu ha nweghachite ekwentị ya wee kpọrọ ya si n'ebe ahụ pụọ na-enweghị mmerụ ahụ ọbụla Nwanne Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Kingsley Kanu akụsuola mba United Kingdom maka ịmachi ọnụ ha akpụ n'ikpe ahụ a na-ekpe onye na-achọ nnwere onwe Biafra, Kanu Nta sịrị na ekwughị ekwu aka ya aka nke mba United Kingdom banyere ikpe ahụ a na-ekpe Kanu agaghị akwụsịli nnwere onwe Biafra. Ọ sịrị na onye ndu otu IPOB agaghị akwụsị atụmatụ ya tutu rukwe mgbe o mejupụtara ebumnobi ya bụ nnwere onwe Biafra. Kanu Nta n'ozi o zipụrụ n'akara nzirịta ozi Twitter ya sịrị na mba United Kingdom nọrịsị na-enye Naijiria ntụziaka n'ụzọ ha pụrụ iji wee kwụsị ntuliaka nkwupụta uche onye maka nnwere onwe Biafra dịka ọ sịrị na ọ dịghị onyeisiala Muhammadu Buhari n'aka ma ọ bụkwanụ ọchịchị etiti ọbụladị mba United Kingdom ikpebi nnwere onwe Biafra kama ọ bụ naanị ndị Biafra ka ọ dị n'aka. Ọ sịrị na n'agbanyeghị oke nrụgide ezinụlọ Kanu nakwa ndị ọkaiwu ya na-enye mba United Kingdom na ha agala n'ihu jụ itinye ọnụ n'ikpe ahụ a na-ekpe Kanu n'ọnwa Juun afọ gara aga ka Dean Hurlock bụ ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nnọchiteanya Britain kwupụtara sio na United Kingdom na-atụ anya na ikpe ọbụla a ga-ekpe Kanu ga-aga n'okpuru iwu. Ndị otu Indigenous People of Biafra nọọrọ n'ụbọchị Mọnde dọọ aka na-achị steeti Rivers bụ Nyesom Wike aka na ntị sị ya na ya wezuga onwe ya na mpaghara South East. IPOB sịrị na Wike gọnarịrị sio na o nweghị ihe jikọtara ya na mpaghara South East na mgbe gara aga, ya mere ha kpọkuru ya sị ya nwakwala anwa achọ achụnta vootu na mpaghara ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere Otu a bụ Emma Powerful dọrọ aka na ntị a dịka ọ katọrọ njem ahụ Wike bịara kpọtụrụ Obi of Ọnịcha bụ Igwe Alfred Achebe na nso nso a. IPOB chetere ọchụ ahụ e gburu n'Obigbo na steeti Rivers wee ṅụọ iyi igosi onye ọbụla ga-ele Wike ọbịa na mpaghara South East ihe ọkụ ji ntị oke eme. N'ozi ya, Powerful sịrị na Wike bụ onye na-achọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party azọ ọkwa onyeisiala kwesịrị ikpuru nkata n'ihu n'ihere maka ịrịọ ndị Igbo ka ha kwado ya na ntuliaka ebe ọ nọkwara na mbụ gụpụ onwe ya dịka onye Igbo. Ọ kọwara ya dịka onye gburu ọchụ mkpochapụ agbụrụ bụ onye na-ekwesịghị ịnata mgbaghara. Otu a sịrị na nna Wike weghara ngwongwo ndị Igbo gbahapụrụ n'oge a lụrụ agha ma werekwa ego o nwetara siri n'ime ya wee zụọ Wike bụ ihe merenụ o ji wee kpọọ ndị Igbo asị bụkwanụ n'oge a lụrụ agha n'afọ 1970 ha dọrọ ya aka na ntị ka ọ gharakwa ịzọbata ụkwụ n'ala Igbo ha sịrị na ọbịbịa Wike ga-abụ nnọọ mkpasu iwe nye ndị ntorobịa Igbo IPOB sịrị na n'oge e mere njem mkpesa EndSARS e gburu ndị ntorobịa Igbo n'Obigbo n'igwe ma tụkpuokwa ọtụtụ n'ime ha n'ụlọ mkpọchi dị iche iche na steeti ndị dị na mpaghara ugwu tutu ruo ugbu a IPOB gara n'ihu dọọ ndị eze ọdịnala ndị prezident jeneral ndị okenye ndị aka na-achị steeti nakwa onye ọbụla ga-akpọbata Wike n'akụkụ ọbụla n'ala Igbo ka ha kpachapụ anya ha n'ihi na nke a ga-abụ ịrụ ndị ntorobịa nakwa IPOB aka n'ihu wee jụọ ha sị unu ga-eme gịnị ha kọwara ọbịbịa Wike n'ala Igbo dịka ihe akaja nyere ndị ntorobịa ahụ e gburu egbu bụkwa ndị Wike kpochapụrụ ndụ ha n'ike Igbo bụ Igbo, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVET Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị na-arụ ọrụ ugbu a dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVET na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwa udide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye ị na-anụ olu ya ka bụkwa ọmalịcha nwaada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. N'ihi ụjọ ogbunigwe ndị na-agbawa aghara aghara n'ogige ebe a na-atụrị ndụ mmanụ bụ nke ndị otu Boko Haram na ISWAP na-eli na steeti ndị dị na mpaghara North East, onye kọmishọna ndị uwe ojii agaala n'ihu na-emechisi ahịa Mammy Market nke dị n'obi ụlọ ọrụ ha dị na Damaturu, isi obodo steeti ahụ. ASP Dungus Abdulkarim bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Yobe kwupụtara nke a ụnyaahụ n'ihu ndị nta akụkọ na Damaturu wee sio n'ụkpụrụ a bụ iji gbochie mmiri ruru eru ịma ha. Ọ sịrị na site n'ihe mere na Geidam na Gashua na ọ dị oke mkpa na ha ga-achọwa ewu ojii tupu chi ejie site n'imechisi ahịa ahụ tutu ruo mgbe a na-akpọghị aha. Ọ sịrị na ụlọ ọrụ ya ga-agbakọ aka n'ọkụ ha na ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ na steeti ahụ iji hụ na echekwara ndụ na ngwongwo. Cheta na ndị na-eyi ndụ egwu nọrọ n'ime izuụka gara aga gbawa ogbunigwe nke gburu imirikiti mmadụ n'ime obodo Geidam nakwa Gashua na steeti Yobe. N'otu ihe yiri nke a, ụlọ ọrụ Department of State Service DSS ekwuola esio na ha enyopuola atụmatụ ndị omekome ịtụ ogbunigwe n'ụfọdụ akụkụ dị iche iche na Naịjirịa. Atụmatụ a dịka ụlọ ọrụ a siri kwuo bụ nke a na-elekwasị anya n'ogige ndị ọkpụtọrọkpụ, ogbe ezumike nakwa ebe a na-atụrị ndụ. Nke a kpatara ndị uweojii ji wee mechie ahịa ama ama bụ ebe ndị mmadụ na-ekpori mgbe dị na Damaturu bụ nke a kpọkwasịrị Mami Market n'isi obodo steeti Yobe n'ihi nke a ogbunigwe ndị otu Boko Haram na-atụ ọtụtụ ogbe ntụrụndụ nakwa ogbe ezumike dịcha na mpaghara Jerusalem nke dị n'isi obodo ahụ mepere emepe emechisiala ọma ahịa ha ka o sila dị ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ DSS bụ Peter Afunanya n'otu ozi o zipụrụ kpọkuru ọha na eze ka ha kpachapụ anya ha dịka ọ sịrị na ụfọdụ otu ndị omekome a na na-achọ imegharị ihe ha mere tupu afọ puku abụọ na iri na ise bụ mgbe e jiri ogbunigwe gbasasịa ụfọdụ akụrụngwa ndị eji enyere ndụ aka nakwa ebe ndị gbapụtara ihe na Naịjirịa. Ọ sịrị na ndị a akpachala nkata ha ịtụ ogbunigwe n'ogige ofufe nru, ogbe ezumike, tinyekwara ogbe ndị bụ ọkpụtọrọkpụ n'oge n'oge a ndị Alakụba ga-eme emume Sala ha. Ọ sịrị na nke a bụ iji tinye ndị mmadụ n'oke ụjọ. Ọ kpọkuru ndị nwe ogbe ndị a kpọrọ aha ka ha kpachapụ anya ha tinyekwa ụkpụrụ nchekwa tara ọchịchị iji gbochie iyi ndụ egwu dịka ha sịrị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ha nakwa ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ ga-agbakọ aka n'ọkụ iji chọpụta ụzọ a ga-eji wee gbochie ụdị njinji a ijinụ Otu onye dinta agbagbuola onye Imam bụ Yusuf Adegun na steeti Ọshụn. Na steeti Ọshụn, onye nkụzi okpukperechi Alakụba a bụ onye gbara iri afọ asaa na asatọ bụ nwaafọ ime obodo Alagutan nke dị na Orile Owu dị n'ọchịchị kansụl Ayedade. Dinta a bụ onye ndị uweojii nwụchirila ugbu a sịrị na ya chere na Yusuf bụ nnọọ ele nọ n'ọhịa bụkwanụ ihe mere o ji wee gbagbuo ya. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uweojii na steeti Ọshụn bụ SP Yemisi Opalola n'oge ọ kpọpụtara nwa amadị a n'Oshogbo ụnyaahụ sịrị na ebelebe a gburu n'abalị iri na asaa nke ọnwa Eprel mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya iri na otu nke abalị na mpaghara Oluoba dị na Ibadan. Nwa nwoke a bụ onye nyere mkpesa a sịrị na dinta a na nna ya bụ Yusuf bụ nnọọ ndị si n'otu obodo ma mgbe a gbara dinta a ajụjụ ọnụ, ọ sịrị na ya hụrụ nnọọ edi abalị ma ya gbagburu ya ma n'oge ya gara ka ya buru anụ ọ gbagburu ka ya bịara chọpụtazie na ọ bụ Baba Imam bụkwa ihe mere o ji gaa nye mkpesa n'ime obodo ka ọ dị ugbu a Opalola sịrị na ha na ịkpọpụ dinta n'ụlọ ikpe maka ikpe ya ikpe Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa e kechie ya ọnụ ya mere n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network AB Vet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka onye ị nụrụ olu ya bụ Ọmalịcha Nwaada Igbo ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ka emesịanụ mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam gerenụ ọkwa All hail Biafra! All hail Biafra!
Biafrans, the die is cast, the wind is blown, Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children.